nne nwa nwoke Ee, anụ ka m si kwuo ya
Ezi nna takwanụ ọjị a n'otu ka ha bụ ụmụaka gị taa ya n'ibe n'aha kraịst onyenwe anyị
Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekele m unu nnọọ na mmemme ụtụtụ anyị anyị kpọrọ agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ ọ bụrụ na chi foo ụtụ- ụtụtụ ya bụ na ụtụtụ ọbụla eh, chi foro ọkụkụ na-enwe di Eh, igbo na-asịkwazi na afọ ekwerọ ụkwụ zuru ike ile n'anya ugbu a ọtụtụ ndị mmadụ ekwopụgo f- site n'ụlọ ha ije chọwa ihe afọ ga-eri Ee, Igbo wee kwukwa sị na aka aja aja butere ọnụ mmanụ mmanụ maka na m, ị sị na ị gaghị arụ ele- elekwana anya enwekwana olileanya iri nri maka na ị gaghị na-akwara efere na-arịọgharị nri mana egbujighị gị aka nke eji egbuji gị ụkwụ ihe ahụ gị niile zuru oke ee mana ụnụ bụ ndị selense mụnwa ị nechara m anya mụnwa ee mụnwa bịa na-eye akara bịa na-ebugharị ọkpa ee maka gịnị fụkwara ka m dị ome onwe o mee ahụ ya etu a ah! ya bụ onye omeji ọgụ ọmụma asa ahụ mana agụụ ga-eme gịnwa ma ọ bụrụ na ị chọghị ịrụ ọrụ Ya bụ na gị bụ onye ọma na-ege ntị m na-ekiri m na mmemme ụtụtụ tata ana m asị gị bilie bilie chọwa ihe ị ga-eri maka na ugbu a nwekwa onye a- a- arachaghị ọnụ ya ụgụrụ ara- a- arachara ya ya bụ na ọ bụrụ na ị chere na mm, ọ mmadụ ka ị ga-adabere mgbe ọbụla ei i sichala ofe egwusi gị a kunyegodu m ka em, ka m na-enwere m akpụ ee o sichago ofe egwusi gị nwa gịnị gịnị mere na ị gaghị esi ofe egwusi ọ maka na i jighị ego ee ejiri nganga ị mara asị na nganga ka eji agbara efi ọsọ ọ dị mma nnọọ na um, ya bụ mmemme ụtụtụ nke taa ya bụ ụbọchị ikpeazụ n'izu ụbọchị fraịde nke onye umengwụ ji were e, ne- na-achịla aka elu na-ekele olisa maka na ọ bụ mgbe ha ji eje eh, ezumike izu ụka ya bụ wikendi mana onye eh, dị gara gara n'ọrụ na-asị hei na taa ka kwa fraịde arụchabekwa m ihe m ga-arụ mana otu ọbụla o si dị echi m ga-aga n'ihu mana onye umengwụ cha ọ gaghị akụdo elekere anọ nke mgbede o buru gị akpa ela na-ehi ụra na-agwọtọrị aha m ka bụ maazị okwu francis idenye ee naanị m anọghị n'ọgbọ nwanne m nwaanyị nọkwazi n'ọgbọ bụ onye ga-eji ọnụ ya wee kelee ndị igbo ma gwa ndị igbo aha ya na nke a na-etu ya na nke o ji- o ji eko Eh, ọsadebe sị nke onye ji eko- eh, akọkwana ya nne biko kelee ndị igbo Mm.
aha mụnwa bụkwa Florence Achidime onye a na-akpọ Flọflọ ọ dị mma ee ụnụ anụgoro a sị ịma na ọ na-ekwu okwu ọ, a- aha m bụ ya na-eme olu ya etu a na-eme anya ya rogbo rogbo ee ee, unu aghọtago n'ihe m na-ekwu ya bụ na a- o si ekwu o kwuru ya Flọflọ ọ ihe eji mara ya dịka ọ na-adị ka anyị jee n'ezumike ahụ anyị ji akwacha akpịrị ọ, dịka unu mara etu anyị si eme ya ọ bụrụ na anyị jee chigata ee, nwanne m anyị atọpere gị ihe anyị ji bịa ee, tata ihe anyị ji mere isiokwu ọ bụkwa ihe dị ụkpọkpọ ọ bụ ihe ga-amasị gị i- i- igere maka na ee, onye amaghị ibe ezie uche onye anaghị ezuru ya ada ama i- ihe na isi awọ ehe a sị na onye onye na- onye onye njem ka onye isi awọ ihe wee mara otu ọbụla ọ dị anyị jee chigata azụ anyị sụwapụrụ unu ya bụ akụ oyibo nsugbe apụkwana nwanne maọbụ nwanna anyị na-abịa ngwa ngwa anyị atọpere unu ihe niile ahụ anyị ji ee, anyị bu ihe niile n'ụkpa ọtụtụ ihe dị ee a ga na-ewefute ya ofu Nne, mma nwoke Ee, anụ ka m si kwuo ya
nna takwa n'ọjị a n'otu ka anyị bụ ụmụ gị taa ya n'ibe n'aha kraịst onye nwe anyị

anyị atọpere unu ihe niile ahụ anyị ji ee, anyị bu ihe niile n'ụkpa ọtụtụ ihe dị ee, a ga na-ewefute ya ofu

ọ dị mma gị bụ onye ọma na-ekiri anyị ee anyị echighatakwala azụ dị ka anyị gwara gị na anyị na-aga ezumike ee anyị kwachara akpịrị tụgharịkwa uche ee dịzie njikere ịsụwapụrụ unu ya bụ akụ oyibo nsogbe na nke tata bụ mmemme ụtụtụ anyị akpọrọ agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ nwa bekee kpọrọ breakfast show mgbe mmemme anyị ji na-eme ka ụmụ Igbo malite eh, ya bụ agbammbọ nke ụbọchị ya bụ ihe e ji eh, eh, amalite ya n'isi ụtụtụ amakwa m na mmemme a na ọ na-enye unu ihe a chọrọ ma sịkwarị na o nwere alo unu chọrọ ịtụnyere anyị ohere dịkwa site na akara ekwentị a ga na-ewepụta mgbe a ga-akpọpụtara unu isiokwu a isiokwu anyị tata bụ esemokwu ala ee esemokwu ala maka na ee ọtụtụ bụ ndị ala tagoro isi ha taa n'ala Igbo ha ọ wụ ndị gaara eleghị anya ọtụtụ ụfọdụ n'ime ha gaara ịbụ gọvanọ ụfọdụ oge nwere ike ịbụrụ prezident ma ọ bụ bụrụ nwunye prezident mana esemokwu ala ataala ha isi ha kemgbe ụfọdụ bụ ụmụaka a mụpụtara na a na-alụ ọgụ eh, obodo na obodo na-alụ ọgụ maka ala abata n'obodo egbu- egbu- egbuo ụ- ụmụaka gbuo ndị okenye gbuo ndị niile gbaa ụlọ ha ọkụ ya bụ ihe anyị ji sị na anyị ga-ewepụta isiokwu a tata ka anyị tụlee ya nyochaa ya mara etu a ga-esi gwọọ onye ukwu wara maka na a sị na e mee ngwa e meghara ọdachi eleghị anya na mpaghara ebe unu ugbu a unu amalitela ido onwe unu aka n'ọnụ maka obere ala ala dị unu abịa ala ga-adịkwa unu alaa ala bụ ebe a ga-eli onye nwụrụ anwụ ya bụ na ihe niile mmadụ niile bụ aja keezi ihe kpatara na a pụtazi a na-azọ ya azọ ebe ala sara mbara ka ute
ya bụ na ọ bụ ihe a ji anyị wepụtara n'ụbọchị nke taa aga m asị ka nwanne m nwaanyị ka ọ kọwapụtara anyị ihe bụ esemokwu ala daalụnụ ndị Igbo hmm. ihe bụ esemokwu ala bụ ihe bekee na-akpọ land dispute hmm. ndị obodo na obodo na-enwe nsogbu maka obere ala ma ma nwanne na nwanne hmm. na-enwe nsogbu maka ala
ọ dị mma eh, ọ kọwapụtago ihe bụ esemokwu ala ya bụ nghọtahie a na-enweta site na eh, ịzọ eh, ohere eleghị anya o nwere ebe nna nna ochie unu kọrọ ugbo mgbe ochie ọ gwara unu tupu ọ na-anwụ na ebe a wụ ala m m zụrụ ya ee ọ bụrụ na a chọọ nwoke afụghị unu gakwa n'iru na-akọ ugbo unu chọkwa ịrụ ụlọ unu nwekwara ike ịrụ ụlọ ebe ahụ onye kpata ego Ọ bụ ụlọ ebe mana ọ- ọ ga- anaghị afịa ahụ obere oge ee ka ụwa na chi na-eji na-abọ ndị mmadụ a na-adụ na-anwụ o nwere mgbe ọ ga-eru eleghị anya eh, etu a ọtụtụ n'ime anyị pụtara eh, ụzọ ije hmm. ma ndị nke nọ n'ụlọ tupu ị mara ihe na-emenụ ndị nke nọ nso eje kpabiri ala ahụ nwere ike rụọ ụlọ maọbụ kọwa ya ugbo maọbụ gaa na-egburu akwụ dị ebe ahụ hmm. maọbụ ihe osisi ndị ọzọ eji e na-eweta ego unu lọtazi a kpọtụ n'ekwentị ị makwara eh, maazị chimaobi ee makwara na ọ ala unu ka ọ na-akọzi ugbo ka ọ unu nyere ya ka ọ nọọ ọmachagharị tupu ị mara ihe na-emenụ i wee tụtụrụkwa ekwentị kpọọ ma gwa maazị chimaobi si ya na ọ makwara ka o si banye n'ala ahụ ya sikwa ebe ahụ fụta tupu gị na-esi ebe ị nọ na-alarute ya bụrụ na na ị ga- na ị chọghị iji anya afụ ya n'ala ahụ Hmm. esemokwu ala amalitegokwa Hmm. eleghị anya nna chimaobi tọrọ nna gị Hmm. ka bụ ụ- ụmụnna Hmm. Ehe. ee esemokwu ala na-adịkwa na mba na mba obodo na obodo i lee mgbọ a na-akwụ ugbu a na Ukraine Hmm. ya na ndị Russia Hmm. ọ wụ ala ka a na-azọ Ọ ya na. Mm. ala ka a na-azọ maka na ee ndị kaa ebe a e, ndị a mba ndị a mba onweghị onye kwetere na nke ibe ya na-ekwu Ehe. ee i lee anya mgbe ụfọdụ ị hụ na dịka onye sefutere n'onyonyo ehe ị hụgo ọ na-atụ aka na ebe a bụ ala m gị pụọrọ m n'ala m a sụrụ ya na bekee get off my land ya bụ na asụ bekee pụọrọ m n'ala m ọ wụ ihe ee, na-ese okwu ihe a na-eme ugbu a n'ala Igbo hmm. ọ dị ebe niile hmm. nwanne na nwanne ụmụnna na ụmụnna hmm. o nwere nke a ga-apụta a sị na ebe a ka a na-akọ ugbo a sị e, ka a bịa kenye ndị mmadụ onye kaa mụnwa bụ okenye mụnwa bụ gị oke- ka ga-abụrụ gị okenye mụnwa tọrọ gị atọ mụnwa ka nna m gwara ebe a bụ nke anyị ọkwa otu ụmụnna ebe ha na-akọ ugbo ebe a abido zọba ọkwa ofu ụmụnna ọkwụ m onye nke ọzọ asị mba na mụnwa tọrọ gị Hmm. agaghị ebu ụzọ kenye gị ọya m ekenye mụnwa ma ọ bụ a obere nwa a mara mbọsị a mụrụ ọ maka na o ji ego ka e ji wee kenye ya nnukwu ala wee kenye m obere ala tupu e were ọgwụ demere gị ebe ahụ tupu ị mara ihe na-emenụ em, eh, ị fụgo ha egbuogo onwe dịka i kwuru maka mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na ọgụ a na-apụta n'obodo lụwa ọgụ hmm, na were mma na egbe na ihe na-eme ya bụ na mm, esemokwu ala eh, nne eh, kee ihe ị na-eche na-akpatakwanụ ndị mmadụ ji azọ ala maọbụ ji ese okwu ala esemokwu ala bụ ihe ndị bekee na-akpọ greediness because uh, o nwere ike bụ ana anyị na-ekwu abụrọ nke gị nwa or maybe ị nọrọ ya ka a na-ekwu okwu ana ahụ ị pụtazie na nna gị nwe ana ahụ unu nụcha ọgụ ahụ mechaa ihe niile unu mecha gbuchaa ndị mmadụ tupu ị fụzie that ana ahụ abụrọzi gị nwa nwe ya na just because mmadụ gwara gị na ebe a bụ ala nna gị na ọ bụrụ ana nna gị o ị chọpụtarọ ọfụma maybe nna gị agwarọ gị na ebe a ka ọ dị before ọ- tupu ọ nwụọ gị nwa apụtazie na ebe a bụ ala nna Ah, gị o nna nwekwara ike abịazie sị ebe a na- bụ ana nna abidozie igbu onwe ha mgbe ụfọdụ kwa adịghị nọrọ ya gbuchaa onwe ha ị fụzie that ala a na ọ bụrọ onye a na-eshi ike na ya nwe ya bụ onye nwedị ala mgbe ụfọdụ kwa ihe ọzọ na-ebutekwa esemokwu ala bụ oke ala eleghị anya ee, ebe ahụ ukwu osisi ahụ dị ebe ukwu akpụ dị ebe ahụ ka ala ahụ jedebere mana o- maazị okorie ga-asị mba ala ahụ gafere ukwu akpụ agwa o o ruru ebe osisi nke ọzọ ọ kụnyego esemokwu ụmụaka na-etolitezi Ọ ya nọ na- abịa na-akọ ugbo chetakwa na eh, maazị okorie sị na ọ bụghị ebe a ka ala jedebe mana eziokwu eziokwu ebe ahụ akụnyego esemokwu Ma ndị- oke ala ma ndị ma ndị ichie amaghị ihe bụ beacon Mm. ọ bụrụ kịta ị ga-etiyegoro beacon ọ bụrụ a na a- o nwere otu onye o ji arụrụ ala pụta- ga-abịa jee gbu- gbupụ osisi eji mee oke ala ọ nke a bụ osisi Ụkpaka ala. na but a na-asị e tinye beacon ahụ tinye ebe ahụ even if ọfịa mechi a ga-ewere mma gwupụta ya fụ ebe beacon ahụ dị ị mara ebe ala ahụ dị. Eh. but kịta na-asị osisi onye ọjọọ ga-egbupụdị osisi Osisi, bọọ ya abọọ Bọọ ya abọọ. kpochie mmiri agbachie ebe ị gaghị amata ebe ọ dị ọ dị mma ihe ọzọ na-akpatakwanụ e ji enwe esemokwu ala bụkwa m ihe dị ka ala na-eme nri dị ka ọkachasị n'ala Igbo na a- Ala- ala na-enweta mmanụ na ala na-enwe na-eme nri Mm, ebe nri dị ee a na-asị na ịkọnye akpụ ebe a ịfụ akpụ a na-ebupụta mm. tupu ị mara ihe Ma- ma na-emenụ mmanụ sef tupu ị mara ihe na-emenụ o- o- ofu onye dịka ị kwuru anya ukwu greediness asị a obere nwa m mara ụbọchị a mụrụ hmm. ka e, na-akọ akọ ugbo ebe a m ma-eje chụpụ ya hmm. ọ ga-eburu ụzọ bịa sị gị e, Nnamdị hmm. e, ala ahụ dịkwanụ n'ugwu egbe ala ahụ dị n'ugwu egbe ọ ga-amasịkwanụ m ka ị hapụrụ m ya n'afọ a ka m kọọ ya ugbo ọ bụrụ na Nnamdị sị ngwanụ nna anyị ukwu o nweghị ihe o mere gaa kọọ ọ banyeha ana n'afọ anwa hmm. ọ gaghị anwa anwa si n'ala ahụ pụta o nwere mgbe ọ ga-eru ya ekwubezi na ọ ya nwe ala hmm.
dịka ebe si pụta ị ma anyị na-enwe mmanụ very well hmm. a na ebe Niger Delta mmanụ ọ na-apụta ọfụma so o nwere ike bụ o nwere ndị company ga-apụta asị na a fụrụ mmanụ na ala ebe ahụ Oh, mmanụ mmanụ mmanụ a- ọ- a- ọ- mmanụ petrol petrol nke e ji agba moto ala Ah, na a fụrụ petrol mmanụ petrol ebe ahụ na a ma onye nwe ndị family nwe ala ebe a ka a settle ha ị fụzie ndị ọzọ ishije ma ndị nọ n'ofesi apụtazịa Ah, ah. na ndị nọ na Lagos apụta maka ana a because ha fụrụ ndị a fụrụ na ndị company ndị company iwepụta ego ebe ahụ ịkwụnye maka Ịfụ- emepụta tupu ndị mmanụ ebidozie na-egbu ndị mmadụ Mm. na-egbu ndị mmadụ because ha na-asị ego chọrọ ịpụta ebe ahụ Mm. ana ha hapụrụ ya since o nweghị ihe a na-eme ebe a o nwe o nweghị onye na-agagara ka a mara gị ihe na-eme ala ahụ but apụta na company chọrọ ịmara ebe ahụ Ebe onye onye ọbụla ọbụla wepụta anya. apụtazie we- weta anya na-egbukwa ndị mmadụ maka ndị company chọrọ ịkwụ ụgwọ ala ahụ ọ dị mma ee, kee ihe ọ na-abụ ihe na-adị na-eme na ọ na-azọ ala ya bụ mgbe ọbụla a malitere ịzọ ala kedu otu ihe maọbụ ihe ndị ọzọ na-emegodu na-eme n'etiti eh, ndị na-azọ ala ahụ ihe na-eme n'etiti bụ o- ị ma o nwee ndị nwe obi ọjọọ ọ na-apụta ịfụrụ na n'abalị a na-agacha ibe mmadụ na-adọmecha ọgwụ ka ọ bụrụzie ị ma-akunyi ọtọ before echi echi a ga-akwụ ụgwọ ana ahụ maybe ha chọrọ ị- ka ọ bụrụ ị ma-afụ ọkpa i ji aga ebe ahụ Ya bụ, Gakwuru ebe ahụ ka ị- akwa bụ ngwụrọ ọ dị mma ihe eh, dịka ajụjụ anyị si dị ihe ya bụ eh, ịzọ ala na-ebute dụ ahụ o buru ibu dịka o kwuru a na-akọ nsi ọzọ bụ eh, iro na-adị ee ọ na-egbochikwa agamnihu unu ahụlanụ ihe onyonyo e sepụtara ndị niile a n'ebe a ị fụ na-afụ ugbu a bụ ndị na-azọ ala ị fụgo ndị nke ọzọ ha na-apịazi ọkpọ a na-eji ndị ọzọ na-eji ndị ọzọ ọ wụ ihe ọ na-ebute Mm, ọ na-ebutekwa ma ị- ịdụ ụlọ ọkụ ee dụcha ụlọ ọkụ na ihe ee niile gbacha ihe na-eweta niile ihe- ọkụ gbata ihe gbacha niile, ihe ụgbọala na na-eweta ihe ndị nri ọzọ ma ihe ọzọ niile. dịkwa ka ibe ya bụ na ọ na-emebi ya ọ na-egbochi agamnihu mhm. mmepe obodo mhm. maka na a na-azọ ala eleghị anya dịka i kwuru na bụ na ndị kọmpanị na-achọ ịbịa ka ha gwuo mmanụ a fụrụ n'ala mhm. ahụ ee eh, a ma na ọ bụrụ na e wube ụlọ ọrụ na-amịpụta mmanụ n'obodo anwa a ga-etinye ndị ụmụ okorobịa dị iche iche n'ọrụ mhm. mana ọ bụrụ na a na-azọ ala ahụ mhm. e nwere mgbe ọ ga-eruo ndị kọmpanị ahụ chọrọ ụlọ ọrụ ahụ chọrọ ịbị- ịbịa mịpụta asị mba na ebe ọ bụla a na-ese okwu na aka ha mhm. adịghị ya ha hapụrụ unu ala unu ma ihe niile ma unu agaghị ama etu e si amịpụta ya bụ mmanụ agamnihu agaghị adị ndị a ga-etinye n'ọrụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ agaghị adị ya bụ na eh, ihe ihe na-eme mgbe ọbụla a na-azọ ala ee ọ bụghị obere ihe ọ bụghị obere ihe ya bụ na ihe anyị na-ekwu n'ihe a bụ na ee gị bụ onye ma akwa asa ahụ makwara onwe gị hmm. ee ya bụ na wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ ka anyị gaa obere ezumike nne ee anyị chighata azụ anyị a na-akọ na-ekwu ihe gbasatara ya bụ esemokwu ala echefukwala na ee ụlọ ọrụ ebe ị na-ekiri anyị ugbu a bụ ee mama afrịka igbo tstv afrịka ebe ọ na-adị na-akpọtụ akpọtụ n'isi ụtụtụ ọbụla mmemme anyị bụ agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ ee mgbe anyị ji na-ekwupụ ọtụtụ ihe ga-enyere gị aka na ndụ nke ị mara nke ee nke ị ga-amata tinyekwuoro nke ị maara ya bụ ị ga-amụta otu ihe maọbụ ihe ndị ọzọ tinyere nke ị maara n'ụtụtụ anyị na-ekwu O ịzọ ala, ya bụ esemokwu ala, land dispute, nke anyị kwuru na ọ taala isi ndị mmadụ. Mana tupu anyị aga n'ihu, anyị ga-aga ezumike azụmahịa nke nwa bekee kpọrọ commercial break mgbe anyị ji ekwu sị ọ bụrụ na ị wetara anyị eh, iti mkpu azụmahịa gị anyị etiere gị mkpu nke ọma sepụta onyonyo ebe ị na-anọ na ihe ị na-eme akara ekwentị gị etu a ga-esi nweta gị na etu a ga-esi zụọ bịa zụọ gị ahịa ma ọ bụkwa na ị na-eme mmemme ikupụta nwa ịgba nkwụ ịlụ nwaanyị nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ chineke mere ebere gị i wute ụlọ dị mma ị chọrọ ka a gbapee ị bịa anyị na gị ekwurie mara ihe a na-ewepụ n'anụ ewere na-eri ya apụkwala anyị na-apụta ngwa ngwa ọ gaghị egbu oge anyị echigata azụ bịa na-ekwupụ na ya bụ ihe mmemme nke ụtụtụ a daalụ anyị atọpere ụnụ ihe niile ahụ anyị ji ee, anyị bu ihe niile n'ụkpa ọtụtụ ihe dị ee, a ga na-ewefute ya ofu nne mma nwoke ee anụ ka m si kwuo ya Ezi nna takwanụ ọjị a n'otu ka anyị bụ ụmụ oru gị taa ya n'ibe n'afa kraịst onyenwe anyị

anyị atọpere ụnụ ihe niile ahụ anyị ji ee, anyị bu ihe niile n'ụkpa ọtụtụ ihe dị ee, a ga na-ewefute ya ofu nne nwa nwoke Ee, anụ ka m si kwuo ya Ezi nna takwanụ ọjị a n'otu ka anyị bụ ụmụ oru gị taa ya n'ibe n'afa kraịst onyenwe anyị

ndewo nụ anyị echitala azụ na mmemme a na-akpọ akụpụ ụzọ akụpụ ọnụ m sị ka m were ohere a ka m were nye maazị okwe nwanne m Ah, nna anụgoni ya o nyefego m ohere n'aka ka m kwuru gaba ya bụ e nwere ike tụgharịa ya sị na ọ kọrọ gaba m nwere ihe a na-akpọ kọrọ gawa ama m ndị na-eme ya ọ dị mma eh, gị bụ onye ọma na-ekiri anyị eh, dịka o kwuru eh, ọ hanyego m ya n'aka ee ajụjụ m ji n'aka ugbu a maọbụ ihe anyị ga-atụle ugbu a bụ ọ bụrụ na esemokwu ala dị ebee ka anyị ga-aga mkpezi na ime udo ee asị m kwuo ọ dịkwa ka asị m kwuo kama m kwutecha nye gị ohere ka ị kwuo ya bụ na mm, dịka ọ na-adị ọ bụrụ na enwe esemokwu ala dịka unu hụrụ esepụtara na e, ihe onyonyo ugbu a e, dispute settlement ọ bụrụ na ọ dị etu a a na-emalite n'ụmụnna hmm. akpọọ oku e, ndị a na-ese okwu anọrọ ebe a ndị nke ọzọ anọrọ ebe a abido tinye ya ọnụ ee ndị okenye anọkwara ndị ma mgbe ihe bidoro mgbe ndị nọ mgbe enwecha ọ eziokwu na ndị nke ọzọ nwere ike ọ bụ na ha anwụchago mana ndị nọnụ ga-asị ee anọ m anọ m mgbe ihe a na-eme ọwụ nna Chima ọ ya nwe ala ahụ ee gị bụ ee, em, Emeka hapụrụ Chima ala ahụ ọwụ ee, nna nna ya ochie hapụrụ ya nna ya hmm. nna ya wee nwụọ hapụrụ ya e, e, Chima kee ihe ị na-azọsara ya ala hmm. ala sara mbara o nwere ala nke ọzọ dị n'ebe eri hmm. gawa ebe ahụ na ịtọsa aka etu i si chọọ ma hapụrụ ya ana ahụ nwe ihe eji ala eme etu a a na-esi ekwu etu ahụ e settle mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na ụmụnna enweghị ike idozitenwu okwu ahụ hmm. enwere ike akpọkọọ o site na ụmụnna o site na ụmụnna ọ baa na ndị obodo hmm. ekpegide ekpegide ekpegide ọ bụrụ na ekpetaghị ya hmm. enwekwara ike asị anyị agbago ụmụnna ga-asị ndị obodo na ha anwaala oko ha idoziri esemokwu dị n'etiti Chima nakwa Emeka mana ha ekwetaghị to ọha obodo tinye ya ọnụ ndị ọha obodo ga-akpọ ha akpọọ oku gba- kụọ ekwe apụta e- a- ebido tinye ya ọnụ ndị mmadụ ga-ekwu ndị nke a ga-ekwu ị ma na ihe na-eme n'oke e, esemokwu oke ala bụ ị ga-ahụ ndị na-afụcha eziokwu ma ha akwụnyere okwu ụgha hmm. eleghị anya ọ bụrụ na onye nke a ka jide ego eleghị anya na ihe ha ji akwụnyere emeka bụ na emeka ka ji ego hmm. mana eziokwu eziokwu ma ọ na o nyego ha aka azụ hmm. maka ndị igbo si na eziokwu ọbụla ikpe mara na aka azụ dị ya mhm. o nwere ike ọ bụrụ na o nwere ihe ọ sọkwụrụ ha n'aka ha nara wee jee kupu ụtaba ya na kaikai maka o nweghị ihe ọzọ karịrị na eh, ndị na nọ ụfọdụ ọtụtụ ndị okenye arụrụala ahụ Ah. ọ wụ ego ego aka Obere azụ ego ahụ ka a ji e deceive o, igote anụ anụ anụ na ịṅụ kaikai eh, na ikpo ụtaba ụfọdụ n'ime ha na-esekwa guf Ah, ya. ịnwere onwe ihe n'ikpe kpọrọ guf Ehe, ọ darugo ego ahụ ọ na-ekwuzi ọ, eh, eh, maazị Ọ na-atụ asị. ọdịnka maazị ọdịnka ị nọsịdị na ọ bụ chima nwe ala ahụ ọ ị nọ mgbe nna ya mere ala ị- pụọ ebe a Ee. ọ na-ekwenyere emeka Ọ- ọ ya nọ. ya bụrụ na udo eh, ebe ahụ na enweghị ike idu- ime udo ihe ebe ọzọ a ga-agazi bụ ụlọ ụlọ ikpe ikpe na ee a ga-agagodo ụlọ ikpe ahụ garuo ya o- ogo dị iche iche tupu ọ bụrụ eh, onye ji ego o jide ala ahụ Eh, a na-agagharị ịma- ikpe ahụ ịma na-aga asị ikpe na ahụ eh, onye eh, a- a na- a na-azọ ala onye ji ji a na-akọnye Ọ ya nọ. Ehe, maka a na-azọ ala Mm. onye ji ji a na-akọnye ọ dị mma gị bụ onye ọma na-ekiri anyị na mmemme ụtụtụ a ee ama m na ị na-ekiri ma ee, egere ihe anyị na-ekwu ihe gbasatara ee, o- ịzọ ala ma ọ bụ esemokwu ala nne ekwe enugonu o nwere ụdị ọzọ ị na-eche etu ọzọ ị si eche eji nwee ike na-anya etu si na-edozi ya bụ esemokwu ala hmm, dịka otu ị kwuru ya hmm. otu a ka o kwesịrị ịdị na esemokwu dị n'ala a bịa hmm. mee ihe ahụ bụ ọ ga otu a ndị mmadụ ndị okenye bịa tinye ọnụ n'okwu ahụ na ọ gaghịzi otu o kwesịrị ịga ihe a ga-emenụ bụ a gaa n'ụlọ ikpe

O m- at the end of the day the other one o nweghị ihe o ji Ah. ọ nọrọzie na-ebe akwa mgbe ọ ụfọdụ dịcha kwa otu ahụ ị gaa n'ụlọ ikpe ee mgbe ụfọdụ kwa ụzọ ụzọ a ji- a ji edozikwa ala bụ na a- a na- a na-eje n'okwu arụsị Mhm.
arụsị a ọ na-arụzi ọrụ ọ na-arụzi arụsị ka na-arụkwa n'obodo ụfọdụ mana obodo Because ụfọdụ ha some arụsị ga-asị arụsị Maka- anaghị arụzi ọrụ na before arụsị ebido igbu mmadụ na ọ ga-ete aka Mm, o nwere arụsị dịkwa ugbu a em- e- emetachara ọhụrụ bụ ndị nọ- ndị ọ- ndị ndị na-anaghị aga ụka metachara ọhụrụ bụ ọ bụrụ na ị ga-adụ isi a ga-asị ọ bụrụ na ị- ị- o doro gị anya na ị- na ala bụ ala gị dụọ isi ị ga-ahụ nke ahụ na ọ na-ere maka na ọ dụọ ha n'isi ma ọ bụghị ala ya ala kụgbuo ya ya bụ na ụdị dị iche iche ka eji wee na-edozi esemokwu ala hmm. n'ala Igbo mana ọ bụrụ na o kweghị omume enwekwara ụzọ bekee dịka anyị kwuru hmm. ịga na enwe okwu ji n'ọlụ mgbe ahụ ah, kee ụlọikpe nwere ike ịga ah, ụlọikpe nwere ike ịga ihe ndị bekee na-akpọ court nnọọ court ahụ enwere ka nọ n'ogo o nwere e nwere eh, customary court Ah, nwekwa- e nwere eh, e nwere ka ihe a kpọrọ ya appeal court Appeal court. e nwere high court e nwere supreme court ya bụ na court ndị a niile bụ ụlọikpe n'asụsụ igbo ụlọikpe O- olee nk- ebe e nwere ike iweje eh, okwu gbasatara ala ị ma na e nwere ụlọ ọrụ a na-akpọkwa dispute eh, and conflict resolution ehe m- ọ- ndị na-afụ maka ndozi okwu esemokwu ala nwekwe eh, eh, boundary national boundary commission na ọ bụ ndị na-azọ oke ala ehe ya bụ ebe niile a ka mana o- o- ndị mmadụ ga na-ajụ ugbu a sị kee ụlọikpe kpọmkwem hmm. onye nwere esemokwu ala ga-aga a ga-aga ụlọikpe niile ahụ anyị gụsịsịrị malite na customary high court appeal court onye ji ego ga-aga ha ncha ruo n'isi ruo na supreme court bụ ejechaa ọ gwụ o ruzie ebe ahụ

ee ịzọ ala na-emetụta n'obodo kee mmetụta ya n'obodo hmm. ya bụ nke nwa bekee kpọrọ effect of land dispute ah, ka m sụzie oyibo ahụ ka ị makwara na mma the effect bụ ihe anyị kọrọ na na ọ na-emebi ihe hmm. ndị chọrọ inweta ọrụ ama nweta ọrụ hmm. ma ihe a ga-eri sef ama dịkwa because a bịa mebicha ihe niile ihe niile ndị okenye mecha ndị ichie mechara demezie ya na n'obodo emebi ya a nwee ike ụlọ ụmụ mma- nwa mmadụ gụchara since a gba ya ọkụ. ọ gba ya ọkụ obere nwa bịa gba ụlọ a gụrụ since ichie ihe na-eme ihe gba ya ọkụ ị makwa ihe mere maka ihe- obere ihe iji iji iji maatụ Mm, n'ihe anyị na-ekwu mm, ndị eh, Ezzamgbo mm, na ndị Izzi mm. na s- na mpaghara Abakaliki Mm. ọ bụrụ na ị gaa ebe ahụ gị hụ mkpamkpa a na-azọ ala Mm. nke m na-eme mere afọ ole na ole gara aga gị hụ ebe e bieriri ndị mmadụ dịka Mm. ya bụ na mmetụta ya n'obodo anyị Mm. ka m kwuru na mbụ ọ bụghị ihe a ga-akọcha maka ihe oge oge adịghịzi Mm. mmetụta ya bụ na a na-egbubiri ndụ n'ike Mm. N- ndụ ndị gaara ịba uru Mm. e gbubiri ndụ ha n'ike a na-emebi akụlụba Mm. laa ya n'iyi o nwere ndị ọ na-abụ a na-azọ ala e je n'ugbo ahụ ebe a rụrụ ji maọbụ kọọ rice hmm. osikapa e- ejide ya ihe niile laa ya n'iyi ọ bụrụ oge oge oge ọkọchị oge ụgụrụ hmm. a na-achọzi ka e buru osikapa latawa ụlọ hmm. na etichasịghị ya na ha ga-amụnye ya ọkụ ala ebe ị kọdụ ya ị gaghị eri ya ya bụ na mmetụta ya o buru ibu dịka ihe mmetụta ya a na-ekwu hmm. na mba ụwa ugbu a n'ihi na a na-akpa mkpamkpa na ndị Russia na ndị Ukraine na-akpa hmm. mkpamkpa hmm. ọtụtụ ihe ndị Ukraine na-akọpụta grains ka a kpọrọ ya bụ ma ma millet o ma osikapa o ma eh, kee ihe a kpọrọ ya eh, ihe anyị na ọka ihe niile ndị ahụ na-akọpụta ọ na- a na-esi ebe ahụ wit ọ ya ka e ji wee na-anụ kịta na ndị ịma na ana- ana- e buru ozu onye ọzọ ya dịka e bu ukwu nkụ Ọ ya. a na-alụ agha na Ukraine gị na-asị na ọ gbasaghị gị ugbu a ndị na-ere ndị na-arụpụta bred na-achọ ịgba ah, na-aga- na-achọ ịgba abụbọ ọrụ gịnị mere ha chọrọ ịgba abụbọ ọrụ n'ihi akụrụngwa eji arụpụta bred agarago ọnụ ọ gara ọnụ N'ihi ọnụ, na- ọ dịwazi sef, ọ dịwazi. dịghịzi n'ihi na ebe m- m- obodo ebe si mbụ Ukraine a sị na ha socha na mba ụwa niile kachasị na-akọpụta wit eji eme bred na ọgụ- agha a dị Ahụ, esemokwu emebisie dịkwa. ihe niile Ọ ya nụ. ya bụ na mmetụta ya Ọ ka nkụ. ya ma ọ na-emetụta na nke nnukwu na-emetụta obere ọ na-emetụta ụwa niile ya bụ ọ ga-adị mma tupu anyị akwara ngwongwo anyị ka i nye e, ndụmọdụ ọkachasị ụmụ nwaanyị maka na ịma na nwoke na
ụmụ nwaanyị na-akọsụkwa e, e, okwu a ka m gwazie gị etu ha si akọsụ ya ma hmm. onye etu ha si ebute hmm. Um, ọgha niile a na-alụ n'ụwa a, ebe ọbụla ị fụrụ a lụrụ agha aka nwaanyị dị na ya Abi. Ee, maka ọ sị di ya o ruo n'ime ime ndeeri abalị Eh, Ọ kpọọ di ya. ọ- ọ sị ya i kwekwana okwu ala a, ee chima m ma mbọsị a mụrụ Eh, ee a- alụbatago m n'obu- na na ezi be unu na mbara ezi be unu tupu a mụọ chima ọ ya ka chima ga-abịa na-azọsa gị ala Ọ ya nụ. gị nwa abụọ

ebe gịnwa nọ na-agwa di gị ya gaa n'iru ya gaa n'iru ya Eh. gbuo onye a ya gbuo onye a Eh. e gbukwa di gị ị nọzie Ị enwe bụrụziela ọzi nwaanyị ajadu
ọ dị mma gị bụ onye ọma na-ekiri anyị ebe a ka ọkụ ga-anyụ na mmemme ụtụtụ anyị nke taa ebe a ka a ga-awụsa ọwara mana eh, echi ka bụ ụbọchị eh, eh, mm, echi abụọkwa ụbọchị o Eh, echi Ọ bụ ga-abụzi satọde Mọnde. ọ ga-abụ ụbọchị mọnde Eh, unu anwụla unu anwụchula o ee, ụbọchị mọnde anyị eme gịnị ewetara unu isiokwu ọzọ ga-agbakwa ọkpụrụkpụ ga-emekwa ka unu eh, ghọta otu ihe maọbụ ihe ọzọ enwekwara mgbe ụfọdụ kwa anyị akpụ na amụ anyị achịa ọchị ee nwekwe mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na ekwentị anyị gara aga gba anyị n'ekwentị tinyere anyị ọnụ na ihe anyị ji wee bịa n'aha ndị niile kpara anyị aka n'igwe ị ga-asị ka ebe ọbịa gara ọbịa nọkwa ebe ọzọ na-arụ ọrụ maka ihe gara ọrụ bụ ọrụ flọflọ bụ onye mụ na ya e, donyere m ukwu anyị ji were eme mmemme nke taa ana m asị chineke gọzie ya gọzie unu niile kiriri e, ihe mmemme anyị nke taa aha m ka bụkwa e, maazị okwe francis idenyi Afa Nne. mụnwa bụkwa Florence Achụnụha, onye ọ- maazị na-akpọ flọflọ. Ọ- ọ- ọ, mana unu ga-esoro mụ kpọbanụ ya flọ flọ ka ọ dị n'ụbọchị mọnde mgbe anyị ga-ezute ọzọ Daalụnụ. Ee, daalụ. anyị atọpere ụlọ Nsogbu ihe adịghị. niile ahụ anyị ji ee, anyị bu ihe niile n'ụkpa ọtụtụ ihe dị ee, a ga na-ewefute ya ofu nne mma nwoke Ee, anụ ka m si kwuo ya Eze nna takwanụ ọjị a n'otu ka anyị bụ ụmụ oru gị taa ya n'ibe n'aha Kraịst onyenwe anyị